Dia dhuit agus fáilte romhat chuig an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearaigh do Mhúinteoirí ar Staidéar Gnó. Is féidir le múinteoirí aonair nó le ranna ábhair breathnú ar an bhfíseán seo chun cabhrú leo tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi chun pleanáil le haghaidh teagasc agus foghlaim éifeachtach i Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Ba chúnamh mór é Sonraíocht an Staidéir Gnó a bheith ar láimh chun tagairt di síos tríd an bhfíseán. Is féidir é a fháil ar an suíomh curriculumonline.ie. Is féidir an físeán a stopadh anois ar feadh nóiméad go bhfaighidh tú an sonraíocht. Sa láithreoireacht seo tá muid ag dul ag breathnú cén chaoi a mhúnlóidh an sonraíocht nua ár gcur chuige i leith na pleanála don fhoghlaim, teagasc agus measúnú. Leagtar amach sa bhfíseán seo cur chuige pleanála ina bhfuil torthaí foghlama agus tá muid ag súil go mbeidh sé úsáideach ad. Is rud nua do go leor againn an phleanáil ina n-úsáidtear torthaí foghlama agus sin é an fáth ar chuir muid an acmhainn seo i gceann a chéile. Triaileadh an méid a fheiceann tú anseo le múinteoirí Staidéar Gnó a thug treoir agus aiseolas luachmhar dhúinn agus feicfidh sibh a thoradh sin anois. Sula dtosóidh muid, tá sé tábhachtach go mbreathnóidh muid ar thorthaí foghlama. Siad na torthaí foghlama a chuireann bonn faoin bpleanáil. Séard atá iontu ná ráitis maidir leis an méid is cóir do scoláirí a bheith ar eolas, a thuiscint, a luacháil agus a bheith ábalta a léiriú i ndeireadh trí bliana de Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Tá na torthaí foghlama sa Staidéar Gnó eagraithe ina thrí shnáithe, Airgeadas Pearsanta, fiontraíocht agus ár ngeilleagar. Sa chur chuige seo i leith na pleanála forbraítear aonaid foghlama. Ceanglaíonn aonad foghlama torthaí foghlama le chéile a leagann amach go soiléir an rud a ba chóir a bheith ar eolas ag scoláirí, a thuigfidh siad agus a bheidh siad ábalta a dhéanamh théis dóibh a bheith rannpháirteach in imeachtaí foghlama agus teagaisc taobh istigh den aonad sin. Trí phleanáil in aonaid is féidir linn a chinntiú go bhfaigheann scoláirí taithí ar na torthaí foghlama uilig trí eispéiris shaibhre foghlama. Trí phleanáil le haghaidh foghlama agus measúnaithe ón tús, is féidir linn a chur in iúl go héifeachtach do scoláirí céard a bhéas le foghlaim acu, cén fáth, agus cén chaoi a ndéanfar measúnú ar a gcuid foghlama. Úsáideann muid na torthaí foghlama mar bhunús dár gcuid pleanála agus uathu sin forbraíonn muid aonaid foghlama. Ag nascadh torthaí foghlama a cheapann muide gur féidir a bhaint amach mar phíosa foghlama amháin. Is taobh istigh den Roinn Staidéar Gnó a dhéanfar aonaid foghlama a phleanáil nuair a dhéanas comhghleacaithe cinneadh ag tús na bliana cé na torthaí foghlama a ndéanfar measúnú orthu le linn na bliana nó go deimhin an téarma sin, agus freisin an bealach a bheas na torthaí foghlama seo nasctha chun aonaid foghlama a chruthú. I dtús báire, socraímid mar Roinn ar na torthaí foghlama ar mhaith linn tabhairt futhu don tréimhse ama romhainn, agus ansin breathnaímid cén chaoi an bhféadfadh muid iad a nascadh chun aonaid foghlama a thóigeáil. Moltar gan ach idir 1 agus 3 toradh foghlama a nascadh ar dtús, agus b'fhéidir nuair a bhéas muid níos muiníní go bhfeicfeadh muid naisc eile a ba mhaith linn a dhéanamh. Trí thorthaí foghlama a nascadh, cruthaíonn muid deiseanna le haghaidh tuiscint níos iomláine a fháil ar topaic, agus taispeáineann muid do scoláirí an chaoi nach bhfuil eolas scartha amach leis fhéin. Tá sé tábhachtach naisc a chruthú trasna na snáitheanna, ag bogadh na tuisceana ón bpeirspictíocht phearsanta go dtí peirspictíocht an phobail agus an ghnó agus ar aghaidh chuig an bpeirspictíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Cuimhnigh nach bhfuil á nascadh a'ainn ach suas le 3 toradh foghlama ag aon am amháin. Tabharfaidh an acmhainn seo treoir eicínt dhúinn maidir leis an rud a cheap múinteoirí eile a rachadh go maith le chéile. Ní mór dúinn ansin na príomhchoincheapa foghlama a aithint. Ciallaíonn sé sin i dtéarmaí praiticiúla na príomhréimsí foghlama is gá dhúinn a chíoradh san aonad foghlama. Tá na príomhchoincheapa bunaithe ar na torthaí foghlama a roghnaigh muid le díriú orthub agus tugann siad pointe tagartha dúinn maidir lena bhfuiltear ag súil le scoláirí a fhoghlaim. Agus na príomh-choincheapa sainaitheanta a'ainn, tá sé tábhachtach ansin a oibriú amach céard a d'fhéadfadh scoláirí a rá, a thógáil, a scríobh nó a chur i gcrích chun a dtuiscint ar na príomh-choincheapa sin a léiriú. Trí phleanáil don mheasúnú ón tús, tugtar pointe tábhachtach tagartha eile dhúinn, sa chaoi go mbeidh a fhios a'ainn an bhfuil an fhoghlaim a bhí beartaithe bainte amach agus cé chomh maith agus atá sé bainte amach. Nuair a bhíonn a sainiú ón tús, céard iad na gníomhaíochtaí measúnaithe is mó a cheapann muid a thabharfas fianaise dúinn ar an bhfeoghlaim? Bíonn muid ansin in ann pleanáil do na gníomhaíochtaí foghlama riachtanacha a chuireas ar chumas na scoláirí tabhairt faoin mheasúnú go héifeachtach. Tugann sé seo an deis dúinn díriú ar an bhfoghlaim seachas ar an 'déanamh' sa rang. Nuair a bheas na príomhchoincheapa socraithe againn agus iad a bheith ailínithe leis an phlean don mheasúnú, sé sin, céard ar mian linn scoláirí bheith ábalta a léiriú de thoradh a gcuid foghlama. Is féidir linn ansin pleanáil le haghaidh na heispéiris foghlama. Seo iad na modhanna is oiriúnaí agus is éifeachtaí a cheapann muide chun an fhoghlaim a thabhairt chun críche san aonad foghlama. An rud is mó a bhfuil muid ag súil leis maidir leis na heispéiris foghlama ná go mbíonn siad ábhartha, tarraingteach, dúshlánach agus spreagúil don scoláire. Ciallóidh teagasc, foghlaim agus measúnú éifeachtach sa tsraith shóisearach go nglacfaidh scoláirí níos mó freagrachta as a gcuid foghlama, go mbeidh a fhios acu cá bhfuil siad ina gcuid foghlama agus céard a chaithfidh siad a dhéanamh chun feabhsú. Mar sin, céard is féidir linne a dhéanamh chun an méid sin a chothú in ár gcuid seomraí ranga? Mórán dá bhfuil le feiceáil anseo,, siad na príomhphrionsabail a bhaineann le measúnú foirmeach iad, ach aithneoidh muide freisin iad mar dea-phrionsabail teagaisc. Seo iad, ag aithint agus ag tógáil ar a bhfuil ar eolas ag scoláirí cheana féin. Ón tús ar fad, roinntear an fhoghlaim atá beartaithe leis na scoláirí. Measúnú leanúnach i rith an aonaid chun seiceáil ar an bhfoghlaim. Aiseolas tráthúil ar an bhfoghlaim. Agus ag roinnt le scoláirí cén chuma a bhíonn ar chúrsaí nuair a éiríonn leat. Is féidir ansin na hacmhainní a chruinniú le chéile a bheas ag teastáil san aonad seo agus is féidir linn, más mian linn, hípearnaisc a cheangal le haon acmhainn nó ar líne nó digiteacha a bheadh ann. Tá muid anois chun dul tríd cruthú aonad foghlama samplach. Sa sampla seo, chinn muid gur mhaith linn na torthaí foghlama 1.9 agus 1.10 a nascadh chun aonad foghlama a fhorbairt. B'fhéidir nár mhiste leat an cur i láthair a stopadh anois ar feadh nóiméad chun na torthaí foghlama a léamh agus tuiscint a fháil orthu. Ceist thábhachtach eile ná féachaint ar féidir linn tabhairt faoi na gneithe uilig sna torthaí foghlama seo in aon aonad amháin foghlama. Dar le roinnt múinteoirí gur féidir, agus deir roinnt eile go bhféadfadh sé bheith deacair tabhairt faoin bhfoghlaim uilig mar is ceart in aon aonad amháin. Is féidir, dá bhrí sin, réimsí ar leith gur mian linn a dhéanamh sna Torthaí Foghlama a aibhsiú don Aonad amháin Foghlama seo. Tá muid ag dul ag díriú anseo ar chúrsaí eitice, iompar tomhaltóirí agus ar an tionchar níos leithne a bhíonn ag an iompar tomhaltóra sin. An chéad chéim eile atá ann ná príomhchoincheapa nó na príomhmhíreanna foghlama a aithint taobh istigh de na torthaí foghlama seo. Anseo d'aithin muid, eitic a thuiscint, breathnú ar thionchar ár gcuid ídiú pearsanta féin agus an tionchar a imríonn domhandú ar roghanna tomhaltóra. Tosaíonn muid trí mheasúnú a dhéanamh ar an áit a bhfuil ár gcuid foghlaimoirí faoi láthair agus bogadh ar aghaidh uaidh sin. Sa sampla seo baintear úsáid as ceistiúchán réamheolais chun eolas a fháil maidir leis an tuiscint a bhí ag scoláirí ar eiticí. Ansin is féidir linn an t-eolas sin a úsáid chun cabhrú linn mar mhúinteoirí a oibriú amach cén sórt tuisceana atá acu agus an fhoghlaim a bhogadh ar aghaidh. Chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn an fhoghlaim ag dul chun cinn, tá na rudaí seo a leanas pleanáilte againn. Plé ranga nó grúpa a thugann deis dhúinn éisteacht chun fáil amach céard a foghlaimíodh agus cá bhfuil a dtuiscint. Breathnóireacht múinteora a úsáid, agus seo measúnú foirmíoch fíorluachmhar inar féidir linn leideanna ó scoláirí a úsáid chun a aithint cé hiad na daoine a bhfuil tacaíocht ag teastáil uathu nó seiceáil ar gá dúinne ár gcuid modhanna teagaisc a athrú. I dtreo dheireadh na foghlama baineann muid úsáid as díospóireacht siúil. Sa chás seo, is briathar gnímh é an briathar 'díospóireacht' a dhéanamh i dtoradh foghlama 1.9. Mhothaigh muid sa chás seo go dtaispeánfadh díospóireacht siúil dhúinn an leibhéal tuisceana a baineadh amach i rith na foghlama agus go gcuirfeadh sí freisin le cumas díospóireachta a fhorbairt. D'fhéadfaí é sin a shíneadh amach ansin chuig tasc níos foirmiúla. áit a bhféadfadh scoláirí cur i láthair go foirmiúil ó bhéal nó i bhfoirm scríofa an réasúnaíocht agus na hargóintí a bhí taobh thiar de na dearcaí áirid a bhí acu le linn an díospóireacht. Tá sé i gceist againn foghlaim na bpríomhchoincheapa a chur i gcrích trí, Ceistiúchán agus plé ranga, Idirghníomhaíocht le físeáin, Cás-staidéar nó cás eiticiúil ag úsáid modheolaíocht an chrainn chinnteoireachta, agus an teimpléad lena aghaidh seo le fáil i rannán acmhainní an staidéir ghnó ar líne ag jct.ie. Gníomhaíochtaí taighde, díospóireacht siúil, agus freisin beidh ionchur an mhúinteora tábhachtach chun cur leis an réimse eolais i rith an aonaid agus d'fhéadfaí ábhar eile spreagúil a úsáid chun breis plé, smaointeoireacht agus díospóireacht a chruthú sa rang. Ar shuíomh gréasáin an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí faoi teab an Staidéir Ghnó, gheobhaidh tú seacht n-aonad foghlama samplach gur féidir a úsáid chun do phleanáil féin a threorú. Tá roinnt naisc agus acmhainní úsáideacha le fáil i rannóg Acmhainní na n-aonad samplacha. Ar an suíomh ghréasáin freisin, gheobhaidh tú an leabhrán acmhainní a úsáideadh ar an chéad lá, forbairt ghairmiúil leanúnach don Staidéar Gnó agus istigh ansin gheobhaidh tú plean samplach do bhliain a haon. Is léargas é an cur i láthair seo ar an treoir phleanála a tugadh in Ionaid Oideachais ar an gcéad lá, Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Seo hiad na príomh-teachtaireachtaí.

Oibriú amach cén chaoi a ndéanann muid ár measúnú ag an tús, leis an méid atá ar eolas acu cheana a mheas, le linn na foghlama chun a chinntiú go bhfuilimid ar an mbóthar ceart, agus ag an deireadh le feiceáil ar éirigh linn an fhoghlaim a bhí beartaithe a bhaint amach. Ní mór dhúinn aontú mar roinn ar na torthaí foghlama agus ar an gcaoi a nascann muid iad sin chun aonaid foghlama a chruthú. Is tábhachtach a lua freisin nach don pháipéarachas amháin é an phleanáil don teagasc, foghlaim agus measúnú, ach gur gníomh é a dhéantar chun cabhrú le teagasc agus le foghlaim in ár seomraí ranga. Go raibh maith agat as a bheith ag féachaint ar an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí. Is féidir dul i dteangmháil le foireann Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí má bhíonn aon treoir ag teastáil uait faoi réimse ar bith a luadh nó go deimhin aon cheist eile a bheadh agat. Tá na sonraí teagmhála ar fáil ar suíomh an tSraith Shóisearaí do Mhúinteoirí.